pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri
wopatsirani nkhanizi ndine chisomo mwenyoyenda poyamba nayi mitu yake kalikiliki msitolo za mizinda ndi matauni pomwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha christmas acb yayamba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika ndipo mzamasewero mpikisano wa akatswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe udzachitika pakati pa march ndi april chaka chamawa tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina zambiri tiyambe ndi nkhani yoti kunali chimwemwe komanso yakaliyakali msitolo zosiyanasiyana mtawuni ndi m'mizinda ya dziko lino pomwe anthu amagula katundu wa chikondwerero cha christmas ambiri mwa iwo atiuza kuti amafuna kutengerapo mwayi pa kutsika kwa katundu wina kamba ka nyengoyi kuti aguliretu katundu wambiri maka wa januwale atolankhani athu m'mizinda ya lilongwe blantyre komanso mzuzu anayendera sitolozi ndipo anatumiza malipoti Tiyambe ndi ku Lilongwe, lipoti la Sara Tembo. pamene anthu ali achimwemwe ndi msangala kamba ka nyengo ya khirisimasi anthu a mu mzinda wa lilongwe anena maganizo awo osiyanasiyana pakufunikira kwa khirisimasi a triza kandeya akukhulupirira kuti khrisimasi ndi nthawi yoonetsa chikondi komanso kusangalala limodzi ndi anthu ochepekedwa monga ana amasiye ndi okalamba timakhala ndi phwando lakudya kusangalala ana amasiye kusangalala nawo limodzi okalamba kusangalala nawo limodzi khrisimasi ngati chiyanjano kwa tonse pamene timakhulupirira khristu yesu amene anabadwa tsiku lake pa 25 december nawo adrin gulugombwa Awonjezera ponena kuti Khrisimasi ndi chikondwerero cha kubadwa kwa Khristu. ndi nthawi imene timakumbukira kubadwa kwa ambuye yesu khristu ndiye ngakhale timakhala poti even birthday iliyonse timadziwa kuti anthu timasangalala tikusangalala koma tikudziwa kuti ambuye yesu khristu anatibadwira Kumbali ina, A Aubrey Shawa ati chikondwelero cha khrisimasi ndi mawanja kusonkhana pamodzi, kuyika chidwi pa kukhala ndi nthawi yabwino ndi okondedwa komanso kulimbikitsa ma ubwenzi. Christmas ya chaka chinochi ndifuna kuti tipite ku tchalitchi tikapemphere kenako tikakhale ndi family pa nyumba kusangalala kuti Yesu Khristu watibadwira m'moyo mwake. Pa 25 December chaka chilichonse anthu amakondwelera khrisimasi Nthawi yomwe anthu amaonetsa chikondi podyera limodzi komanso kusangalala limodzi. M'malo mwa Zodiak ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. kuchoka ku lilongwe tipite ku blantyre kumene mtolankhani wathu christopher sande naye anali mu mzindawo kuona momwe kugula katundu mnyengoyi kukuchitikira
anthu ambiri amavutika kuti apeze ndalama koma mmene zilili ku blantyre zikuonetsa kuti anthu ali nazo ndalama pomwe anthu ochuluka akugula zinthu m'misika komanso mu sitolo zosiyanasiyana ena a anthu omwe tayankhula nawo kuphatikizapo a margaret phiri atiwuza kuti agula zinthu zambiri monga ufa mafuta ophikira komanso sopo pokonzekera mwezi wa januwale omwe akuti ndi wovuta kwambiri pa nkhani zachuma Iwo alangiza Amalawi kuti agwiritse ntchito ndalama zomwe ali nazo mosamala.
khrisimasi tayikonzekera bwino nde tagula katundu ameneyu kuti januwali akamabwera tisavutike tikaone poyambira ayi anzanga ndalangiza kuti tiyeni tisamale nyengo ya khrisimasi ndalama tikazipeza tis- tigwiritse ntchito moyenerera Tisa- tisaononge ndi chisangalalo ndi cha nthawi chochepa Nawo a Philip Nova Phiri a ku Chilomoni ati ndi okondwa kuti nyengo ya khirisimasi yafika ponena kuti agula zakudya ndi zina zowafikitsa mpaka mkati mwa januwale sipendekani ndalama akamafuna kazikhala ndi limiti kuzionanso ndi iweyo mene mthumba mwako mulili kupangira kuti sinanga akakaka nkhawa kuti kanyengo kochepa eti Eh, ndoti munthu wona kuti ine ndimene ndilili nkuzangogwiritsa ntchito ndalama iyi izizi zina zithandizirikire kusogoloko venda wina peter kenneth wati ali ndi chikhulupiriro kuti mu nyengo ino ya khrisimasi agulitsa zinthu zambiri bizinesi nde apa tayikonzekera kwambiri bwinobwino chifukwa chake taoda bizinesi ambirimbiri choncho kuti anthu ogula akamagula azigula ndi mtiti Eh, ifenso tikamagulitsa zigulitsanso ndi mtiti m'malo mwa zodiak ndine christopher sande timalize ndi ku mzuzu ndi ripoti la thandi chinthambi vitumbiko phiri ndi mmodzi mwa anthu okhala mu mzinda wa mzuzu Ndipo iye amagula katundu wosiyanasiyana wogwiritsa ntchito pakomo pake pa chikondwerero cha Khrisimasi ngakhale wati ndi woda nkhawa ndi kukwera kwa mitengo yogulira katunduyo kaamba ka kuchepekera kwa mphamvu ya ndalama ya kwacha. Ndi kaganizidwe chabe chifukwa anthu ena amaganiza kuti basi tikapanga spend ndalama pa Khrisimasi kugula zinthu nkhuku chanichani, umaiwalanso kuti pa Januwalenso uzafunanso kuti utani usangalale komano panopa zinthu zinasintha chifukwa panopa moyo unadula ndiye mmene moyo unadulira pakufunika kuti at least tizipangako budget kuti ka economy kathu tikuona kuti ndikovuta tiziganiza zakutsogolo chifukwa january tikulowa mwezi wa njala february tikulowa mwezi wa njala ndi mmene zinthu zadulira umu chimene chingachitidwe nzoti pa 25 po akangomukumbukira yesu khristu mmene aku- akuganizira iwowo kukapemphera basi ndalamayo ngati ilipo ayisunge bwino kuti january ndi february azakhale kuti asagwe m'mavuto naye blessings chinoko yemwe amakhala m'boma la rumphi wati anthu ena samatha kusamalira ndalama zawo munyengo ya zisangalalo monga za khrisimasi nkumawononga ndalama zochuluka pa nthawi yochepa abale ndi alongo sangalalani mwa mulungu chifukwa mukasangalala kwambiri kuti mwina mulowerere muononge ndalama mwezi wa mawa muzavutikaso Yeah, ma, mwezi wa mawa muzavutika chifukwa muzakhala kuti zonse mwamaliza kudya sa, sadya kamodzi iyayi pa 25 disemba chaka chilichonse akhristu ena amakondwerera tsiku la khrisimasi lomwe amakhulupirira kuti ndi tsiku lobadwa yesu khristu yemwe amati ndi mwana wa mulungu wobweretsa chikondi chiyembekezo komanso chisangalalo pakati pawo bungwe la anti-corruption bureau acb lati liyamba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe zaunikidwa ngati njira imodzi yolimbikitsira kubwera poyera kutsatira kubwerezetsedwanso kwa njira yowunikira kusintha kwa umwini wa galimoto ndi katundu mneneri wa bungweli a jacqueline ngongonda wanena izi ndipo wati Katundu yemwe sanawunikiridwebe sakhala nawo pa mndandanda umene ukuyembekezeka kufalitsidwa, koma iye wanena kuti bungweli likufuna kupitiriza ndi ntchitoyi pa katundu otere. Zambiri mu lipoti ili la Irene Kaira. Bungwe lolimbana ndi katangale m'dziko lino la Anti-Corruption Bureau, acb, lati kutsatira kauniuni yemwe adalipo pa galimoto komanso katundu asanasinthidwe umwini, liyamba kuyika mndandanda wa katundu yemwe watsimikizidwa pa intaneti mneneri wa bungweli a jacqueline ngongonda wanena kuti izi zikuchitika motsatira lamulo lothetsa katangale ndipo cholinga chake ndi kupewa kubisa kapena kugulitsa katundu wochokera ku ziphuphu kapena ntchito za upandu Basically, the ACB will request the relevant public institutions and concerned parties to provide necessary documentation to facilitate further action for those properties. that have been withheld. ndipo wapampando wa national anti-corruption alliance a michael kaiyatsa wayamikira ntchitoyi koma wapempha kuti pakhale nthawi yoyikika pa katundu amene sakhala pa mndandanda komanso pofunika ndithu kuti azipereka zifukwa zokwanira ngati pali property ina imene mwina sanatulutse pa ndandanda umene atulutse mawawu afotokoze zifukwa zake momveka bwino komanso mm, apereke nthawi kuti kodi uh, property imeneyoyo tiyembekezere kuti ayipanga vet liti komanso zotsatira zake kuti zikhala zotani ncholinga chakuti pakhale ndithu kuchita zinthu poyera chifukwa ngati sipakhala kuchita zinthu poyera pali chiopsezo kuti uh, process yonseyi mwina siyenda imene amala kuganizira ndondomeko yowunikira katunduyi idachitika mu mwezi wa novemba kwa masiku anayi bungweli lidayambiranso kuwunika ndi kupereka chilolezo cha kusintha kwa umwini wa galimoto nyumba komanso malo kuyambira pa 13 novemba 2025 m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine irene kaira

anthu okhala ku euthini m'boma la mzimba ati ndi okhumudwa ndi kulephera kwa nthambi ya roads authority kukonzanso mlatho wa luweya mu msewu wopita ku euthini omwe tsopano waonongekeratu kuti galimoto sizikuthanso kudutsa pomwe tinapita ku malowa lachitatu mulumuzana muwanga juwa wadzudzula a roads authority komanso phungu wa derali posalabadira zokonzanso mlathowu vanani nyirenda walemba lipoti ili
anthu okhala ku euthini m'boma la mzimba ndi okhumudwa ndi kulephera kwa nthambi ya roads authority kukonzanso mlatho wa luweya mu msewu wopita ku euthini womwe tsopano wawonongekeratu moti galimoto sizikuthanso kudutsa zomwe zachititsa kuti azilephera kupeza zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo thandizo la zaumoyo pomwe tinapita ku malowa lachitatu mulumuzana muwanga juwa wadzudzula a roads authority komanso phungu wa derali posalabadira zokonzanso mlatowu womwe ati nthawi iliyonse patha kuchitika ngozi maka kwa oyendetsa galimoto omwe sakudziwa momwe ulili timapezana ndi vuto la anthu amene a- akusanadziwe kuti bridge mwina lawonongeka kutigogodera m'manyumba tiyenda bwanji poti ma diversion tilibe kuti sitinayikepo iyayi komanso tikuda nkhawa kuti winawake nthawi zina amakhala kuti atamwapo adzalimbikira kuti awoloke pamenepa padzachitika ngozi wapampando wa mgwirizano wa nzika zokhudzidwa mboma la mzimba a edison mwira ati kulephera kukonza mlatho wa luweya womwe waonongeka kwambiri kukulepheretsa nzika kupeza thandizo la zaumoyo komanso kupititsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ku euthini chifukwa galimoto sizingathe kudutsa pa mlatowu sakutithandiza because bridge sikuti yagwa lero mwachiona ichi chatenga nthawi yayitali koma poti iwo amakhala ku lilongwe vuto la ife samaliona ndiye sakutithandiza mneneri wa roads authority a alice chinthochi ati ngakhale kampani yoti ikamangenso mlathowu yapezeka kale iwo akudikira kuti boma livomereze chifukwa linati ntchito iliyonse yomangamanga isayambike pokhapokha itavomerezedwa kuti iyambike ngati ndalama zogwirira ntchitoyi zilipo koma chinthochi ati masiku awiri akudzawa atumiza kampani ina kuti ikangokonza mlatho mongoyembekezera kuti magalimoto nkuyambanso kudutsa m'malo mwa zodiak ndine vanani nyirenda
mfumu ya mzinda wa blantyre isaac jomo osman yachenjeza kuti iwulula andale ngakhale nduna zimene zifune kulowerera pa ntchito yomwe khonsoloyi yakhazikitsa yotolera ngongole kuchoka kwa amalonda mu mzindawo a osman ati ntchito yotolera ndalamayi sikukhudza ndale kotero aliyense ngakhale andale omwe akuchita malonda mu mzindawo akuyenera kubwere- kubwenza ngongole ku khonsoloyi kuchokera ku blantyre kassim aubi walemba lipotili Masiku apitawo, khonsolo ya mzinda wa Blantyre inapereka masiku 21 kwa amalonda komanso eni nyumba mu mzindawu omwe ali ndi ngongole ndi khonsoloyi kuti abwenze ngongolezi ndipo akalephera kutero, malo awo awatseka. Ndipo tsopano mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman yalengeza kuti khonsoloyi yakhazikitsa ntchito yotseka malowa kutsatira kutha kwa masiku 21 wa. komabe mfumu ya mzinda wa blantyre yachenjeza omwe ali ndi ngongole zoti abweze ku khonsoloyi kuti asalodzedwe kugwiritsa ntchito njira monga ziphuphu komanso andale kuti awathandize kuti malo awo asawatseke ngakhale ali ndi ngongole ponena kuti onse omwe apezeka kuchita izi aululidwa ulendo uno sizitheka even a president a professor arthur peter mutharika akukaniza zinthu ngati izi kuti anthu azibisala kumbuyo kwa chipani ndikumapanga nyansi and anthu onse omwe atayerekeze kubwera ndi dzina la chipani ndiwayalutsa ndiwayika pambalambanda dziko lonse lidziwa mpaka purezidentinso adziwa ngakhale nduna zomwe zomwe zitalowerere ntchito imeneyi ndunazo kandi mp kandi ndani ngati amapanga bizinesi alipire ndalama za bizinesi pakadali pano mkulu wa bungwe la center for social accountability and transparency a willy kambwandira wayamika a jomo osman kamba ka kulimba mtima kwawo pa nkhaniyi ndipo apempha akuluakulu a boma kuti athandize a Jomo Osman kuti khumbo lawoli likwaniritsidwe. ndiye nkhani yonena kuti pali akuluakulu ena adindo ena amene mwina akuoneka kuti sakufuna kumapereka misonkho imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri and tipemphe kunena kuti mwina utsogoleri wa dziko lino upereke ndithu sapoti yokwanira ku meya wa mzinda umenewu wa blantyre kupatula kutseka nyumba komanso malo ochitira malonda a anthu omwe ali ndi ngongole ndi khonsoloyi a jomo osman atinso khonsoloyi itseka ma bottle store komanso mabala omwe kulibe matoileti olongosoka m'malo mwa zodiak kuno ku blantyre ndine kas Phungu wa nyumba ya malamulo ku dera lapakati m'boma la Karonga a Frank Mwenifumbo wapempha boma kuti liwonetse mphamvu pothana ndi anthu omwe akukumba miyala ya golide ku Nalutete m'bomalo pofuna kupewa kutaya ndalama zomwe boma lingapeze ku ntchito za migodi. A Mwenifumbo auza Zodiak kuti ntchito za migodi pokhala njira imodzi yomwe boma likudalira pa ntchito yobwezeretsa mchimake chuma chake nkoyenera kuti pakhale ndondomeko zokhazikika kuti palibe chisawawa pa ntchitoyi. Adams Wundaninge walemba lipoti ili. Malo a Nalutete ali pa mtunda wa makilomita 18 kuchokera pa msewu waukulu wa M1 ndipo malowa akhala malo kumene kuchitika kwambiri ntchito za malonda posatira kupezeka kwa golide komanso kukumba golide mophwanya malamulo ku derali. Komabe kupezeka kwa golide ku derali chakhala chiphinjo kwa anthu okhala mozungulira komanso eni amene akukumba golide mophwanya malamulo kamba koti ali pa chiopsezo chotenga matenda opatsirana pogonana komanso matenda a kolera kamba ka mchitidwe wa chiwerewere komanso kusowa zipangizo zolimbikitsa ukhondo monga zimbudzi. Omenyera ufulu pa nkhani za umoyo a Maziko Matemba ati nkoyenera kuti boma liyenera kuchitapo kanthu poonetsetsa kuti anthu amene ali kumaloko asatenge matenda opatsirana pogonana kuphatikizapo hiv and aids. chimene tingapemphe nchona kuti ah, ayesetse kuti mgodiwo utetezedwe pa za umoyo mudziwa kuti ah, unduna wa za umoyonso uli ndi udindo opereka ah, ma services pena paliponse ndiye kumeneko ngati kuli ah, matenda anthu kumene asonkhana matenda opatsirana chifukwa choti kulibe chitetezo chokwanira ndiye kuti ofunika kuti akumi- a ku unduna kudzera ku district council yakudera kumeneko apiteko akaone phungu wa nyumba ya malamulo wa derali a frank mwenifumbo ati nthawi yakwana tsopano yoti boma liyenera kuonetsa chidwi pothana ndi mchitidwe wokumba golide mophwanya malamulo ponena kuti mmene zinthu zilili kumaloko nzodandaulitsa kwambiri malinga ndi malamulo a dziko chuma chimenechi cha golide umwini wake uli m'manja mwa boma komanso ndikuthokoza kuti boma linafikako ndipo akuziwa zomwe zikuchitika ndipo ife tili ndi chikhulupiriro kuti achitapo kena kake kuti ateteze malowo komanso aone kuti zomwe zochitika zoyipa kumeneko eh, zisiyike m'malo mwa zodiak ndine adams clement wundaninge mukuonera nkhani pano pa zodiak muli ndine chisomo nyoyenda tili ndi zina zambiri posachedwa bakhalani pomwepo

where nature speaks and silence restores. timadziwa kuti pa nkhani ya mkaka pali kukonda kukonda ena amakonda mkaka wochokera ku nyama ena amakonda mkaka woti usachokere ku nyama zimenezo timadziwa ife ku lilongwe dairy a lilongwe dairy akupangirani mkaka kuchokera ku soya mkaka dzina lake promilk kuchokera ku soya komatu ee kati kati kuona kuti ayayayayaya mkaka uwu mkaka wokoma mkaka wopatsa mphamvu mkaka wolimbitsa mafupa komanso mkaka wokupatsani inu thanzi promilk kuchokera ku lilongwe dairy mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka amayi woyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu promilk ndi mkaka wabwino kwambiri khalani athanzi imwani promilk mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a lilongwe dairy mukananso bwanji lero ayi ayi mkaka umenewu iyayi imwani mkaka promilk inu ofuna kupikula promilk phone 0111754111 kapena 0887374741 mulankhulane nawo a lilongwe dairy kwa nthawi yayitali mwakhala mukudzuka khosi likuwawa kuli kulimba kwa bedi mwakhala mukuvutikatu inu kusayinira madokumenti mu ofesi kuli kukhakhala kwa madesk a muofesi mwanumo lero mavuto anu onse atha chifukwa pyh furniture limited yabwera ndi mayankho a mavuto anuwo a pyh furniture limited akupanga zitseko zamakono zolimba matebulo a mu ofesi apamwamba othandizira kuti ntchito yanu ipite patsogolo masofa abwino oti kukhala kumachita kumva bwino komanso nyumba kuchita kuoneka ngati wafika ku paradizo ndi mabedi ogonetsa tulo tokoma komanso obweretsa maloto abwino kuwonjezera pamenepo a pyh amapanganso ma kitchen unit amakono ndi ma dressing table opangidwa mwaluso ndi zina zambiri a pyh amalolanso kuwapatsa ma design akumtima kwanu ndipo amakwaniritsa

takulandirani nsotonenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire kalikiliki msitolo za mizinda ndi matawuni komwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha christmas acb yayamba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika ndipo mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe udzachitika pakati pa march ndi april chaka chamawa kupitirira nkhanizi nthambi yoona za maulendo apamsewu directorate of road traffic and safety services yati oyendetsa njinga za moto pafupifupi 146 amwalira pa ngozi zapamsewu mdziko lino kuyambira january kufika lero kamba koyendetsa mothamanga kwambiri komanso kunyamula katundu mopyola muyezo mkulu woona za maulendo apamsewu ku bungweli mchigawo chakumpoto a clement chipande wanena izi dzulo pomwe amaphunzitsa oyendetsa njinga za moto m'boma la Nkhata-Bay momwe angapewere ngozi za pamsewu potsatira malamulo a pamsewu. Kuchokera ku Nkhata-Bay, Norbert Mzembe ali ndi lipoti ili. Poyankhula ndi Zodiak m'boma la Nkhata-Bay lachiwiri pomwe bungwe loona za maulendo a pamsewu lotchedwa Road Traffic and Safety Services mchingerezi limaphunzitsa oyendetsa njinga za moto momwe angapewere ngozi za pamsewu mkulu woyang'anira za maulendo a pamsewu ku chigawochi a clement chipande wati nzokhumudwitsa kwambiri kuona anthu ochuluka chotere kutaya miyoyo yawo pa ngozi za pamsewu kamba koyendetsa njinga za moto mosatsata malamulo maka pothamangitsa kwambiri kapena kunyamula anthu mopyola mlingo woyenerera tikufuna kuti tiwaunikire kukumbutsanako za road safety malinga ndi mayendesedwe awo a njinga pa nsewu koma izo sikuti zangobwera ayi zikutengera information yomwe tinayo kapena data imene ili nayo poyiyang'ana ikutionetsa kuti sitikuchita bwino over the years mwachitsanzo taluza miyoyo yambiri ya anthu kuzera mu ngozi zimenezi potengera mu zaka zomwe takhala tikuwerengesa ngati dziko target yathu ndoti tichepetse ngozi zija mmodzi mwa oyendetsa njingazi kuchokera kudera la new maula a moses banda wayamikira bungweli kamba kowakumbutsa momwe angamayendesere njinga zawo mosamala kuti apewe ngozi zapamsewu zomwe zachotsa miyoyo ya anthu ambiri mdziko lino ndipo atsimikizira bungweli kuti ayetsetsa kuti apeze chiphaso chowayenereza kuyendetsa njinga mdziko lino ulangizi wabwino kuna kuti tizindikire kuna kuti masiku amene akubwerawa masiku oopsa zingozi zimachitika kawiri kawiri kwa ife anjinga mbali yachani yachisamaliro timangoyenda chabe ma tofunika kuti tiziwe chimene tikutani tikupanga kumbali ya license chimene chili choyamba pa moyo wathu kwa license imakuthandizira ku zinthu zambiri mwina wake ukapanga ngozi mmalo mwa zodiac mboma la nkhata bay ndine norbert mtuva mzembe
mzamasewero mpikisano wa katswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wapa gombe udzachitika pakati pa miyezi ya march ndi april chaka cha mawa osati mwezi uno december akuluakulu atero mlembi wa beach soccer association frank chisambola wati kuchititsa mpikisanowu umene umakhala wa matimu asanu ndi imodzi ndipo amasewera masiku awiri kukhala kovuta kamba ka mvula yochuluka imene ikugwa yomwe yakhudza mchenga wa mphepete mwa nyanja kumene masewerowa amachitikira ndipo malingana ndi a Chisambula mabwalo ambiri awonongeka choncho udzakhalapo miyezi ya march ndi april chifukwa mvula imakhala ikupita kumapeto apanso ndiye pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake kalikiliki msitolo za m'mizinda ndi matauni pomwe amalawi akugula katundu wa chikondwerero cha christmas acb yayamba kulengeza mndandanda wa galimoto ndi katundu zomwe yaziunika ndipo mzamasewero mpikisano wa akatswiri a ligi ya masewero a mpira wa miyendo wa pagombe